ne tɛ se ka dilan o ye tiɲɛ ye mais maa tɛ se ka dilan o tɛ tiɲɛ ye dɛ fɛn fɛn ni ala y'a da n'i ye ɲɛɲini k'a la i bɛ ɲɛ sɔrɔ a la nka ni adamaden ka ɲɛɲini n'a danna yɔrɔ min i ka fɛn bɛɛ de bɛ dan yen e ye kuma in faamu ni muso n'a ye cɛ degun ala de ye danfɛn bɛɛ da mais a ye danfɛn bɛɛ da danfɛn dɔ de kosɔn o de ye mahamadul mustafa mais mahamadul mustafa a tɔgɔ min tɔgɔ ye ko mahamadu o de kanuna danfɛn bɛɛ fɛ o de kama kira ye tɔgɔ sɔrɔ muhamadu muhamadu arasi si tɛ yen min tɛ kira tɔgɔ muhamadu in dɔn fo n'a kɛra n'a y'a fɔ a fɔcogo de la fɔcogo de bɛ se ka yɛlɛma mais kira tɔgɔ min tɔgɔ ye ko mahamadu k'a dɔnnen tɛ lalala k'a sɔrɔ kira dun tɔgɔ ye tɔgɔ kɛmɛ fila ani tɔgɔ kelen de ye mais munna mahamadu in kanuna danfɛn bɛɛ fɛ i y'a faamuya parce que ala ye diɲɛ da ka diɲɛ kɛ mahamadu kɔnɔ ka lahara k'a kɔnɔ e y'a faamu mimu fɔlɔ min bɛ kira tɔgɔ fɔlɔ la o bɛ kuma diɲɛ de kan mimu min b'a cɛmancɛ la a bɛ kuma lahara kan ko diɲɛ kungo o kungo n'a bɛ adamaden na ko n'i ye kira muhamadu minɛ ala bɛ sɔn k'o kungo in dilan lahara kungo o kungo fana bɛ adamaden na n'i ye kira muhamadu minɛ ala bɛ sɔn k'o fana dilan o la ni danfɛn ko k'a ta danfɛn ɲɔgɔn fɛ kira muhamadu tɔgɔ min tɔgɔ ye ko muhamadu n'i y'o baara ni danfɛn ye n'a tigi kun tɛ i kun tɛ min fɛ dɛ i bɛ k'o fɛ ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ kan bon i tɛ se ka ban o la fana o tɛ kelen ye wa monsieur baara dɔ bɛ yen fana n'i y'a kɛ adamaden na n'a y'i bila a bɛ sa i y'a faamuya a tigi b'i kanu k'i kanu k'i kanu n'a tigi y'i bila six mois kalo wɔɔrɔ kalo wɔɔrɔ de b'a bolo kalo wɔɔrɔ ni i y'a k'i muso la n'i muso in furu k'a don i fɛ i tilala ka muso in bila n'i ye muso in bila n'a bɔra kɛnɛma kalo wɔɔrɔ de b'a bolo ni kalo wɔɔrɔ dafara n'i m'a ladon bilahi n'a y'i da a bɛ sa i kanu b'a faga bilahi i ye kuma in faamuya monsieur o baara fana bɛ kira tɔgɔ min tɔgɔ ye ko mahamadu a b'o kelen in kɔnɔ n'i y'ale kɛ k'a ma jaabi fo ni seli ma deli ka wele yɔrɔ min na n'i y'a kɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ a bɛ jaabi o de bɛ kanufɛn kanufɛn fila k'u kanu don ɲɔgɔn na fara cogo t'aw la ni lahara tɛ donc o la diɲɛ jɔn o jɔn ni muso y'i kamana gan ou bien muso y'i cɛ y'i kamana gan i ma se ka ɲɛ sɔrɔ a la fewu e ye diɲɛ bɛɛ kɛ i ma se ka ɲɛ sɔrɔ a la a laban de ye nin ye n'i ye nin kɛ i tɛ fɛn wɛrɛ kɛ nin kɔfɛ mais i kan'a kɛ mɔgɔ la ni furu tɛ o tuma na eh, je pense que an kɔfɛ mɔgɔ a ye faamuyaliba sɔrɔ la an bɛ to kɔfɛ hali bi eh, professeur amidu soma caman bɛ taa tunga la i t'a sɔrɔ tunga ka gɛlɛn u ma kosɛbɛ mm, mm. ka sababuya kɛ papiye ko mm-hmm. nka a la gɛlɛnmama yɔrɔ yɛrɛ o ye garisɛgɛko ye ee porofesɛr amidu so an b'a dɔn dɔnni min bɛ e bolo i m'a da i dɔrɔn ma mm-hmm. bon an b'a dɔn fana e, fɛnw kan ka se ka sɔrɔ i bolo mm-hmm. dɔnniya yɛrɛ la min bɛ se ka mɔgɔ garisɛgɛ kɔrɔta kosɛbɛ porofesɛr amidu so o b'e bolo cogo di non n'i y'a ye mɔgɔ taara tunga na tunga kɔni tiɲɛn'i bolo i bɔcogo de ma ɲɛ i ye kuma in faamu mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛ taa tunga na n'i taar'i kunfɛ i bɛ n'i kunfɛ i ye kuma in faamu voilà mais n'i bɛ taa tunga na n'i bilala sira cogo min na i bɛ segin o cogo de la parce que maa fila de bɛ mɔgɔ bilasira tunga na maa ka morikɛ b'i bilasira i ba fana b'i bilasira de e kuma in faamu nin fila de bɛ maa bilasira bon nin dɔ la fila kelen de b'i janfa fana n'i taara tunga na ni tunga ma ja i b'i ba ɲininka ne ba mhm. e ye fɛn kɛ walidenw na wa mhm. n'a ko non ne ma fɛn kɛ walidenw na mhm. i ka morikɛ ɲininka e ye ne bila sira cogo di n'a y'i bila sira cogo min na a kan k'o ɲɛf'i ye de n'o tɛ n'i taara tunga na abada lezi kuranɛ kɔnɔ fɛn fɔlɔ fɔlɔ min ni kira y'a kɛ kira ye baara fɔlɔ fɔlɔ min kɛ o de ye jago ye ka bɔ dugu la ka taa dugu la o ye tungalataga de ye e kuma in faamu barika min bɛ tungalataga la a tɛ diɲɛ baara caman na de ɔ mais n'i taara tunga kɔnɔna ni tunga ma ja i la i bɔcogo de ma ɲɛ bon sani mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛ taa tunga na ɲɛɲini kɛ i ka bilasira fɔlɔ ni bilasira cogo ɲana dɔrɔn tunga na i na cogo fana bɛ ɲɛ i y'a faamuya an bɛ taa ɲɛ hali bi hali bi an b'a fɔ aw ye aw maa minnu mago bɛ porofesɔr amidu so tile kelen mori janjo morikɛ aw maa mago maa mago bɛ yen amidu so porofesɔr amidu so a bɛ o bɛɛ lajɛlen kama a ye preuve jira je pense que a y'a ka fɛn caman ye facebook ni réseaux sociaux kan o tɛ foyi y'a ka ko la o ye fitinin dɔrɔn de ye maaw bɛ min kalama a porofesɛr amidu so a bɛ aw bɛɛ lajɛlen kama ka don aw jigi kɔrɔ aw maa mago bɛɛ lajɛlen na n'a maa minnu mago b'a la Numéro minnu filɛ nin ye ka défiler aw ka écranw jukɔrɔ a bɛ se ka weleli k'olu la walima a bɛ message vocal bila a bɛ aw bɛɛ lajɛlen jaabi e porofesɛr amidu so maa dɔw bɛ yen diɲɛ kɔnɔ komi maaw kɛcogo tɛ kelen olu yɛrɛ ma da ko la fiyewu porofesɛr amidu so e bɛ se ka mun sɔrɔ ka fɔ olu ye o o tɛ b'a la parce que kira muhamadu sallallahu alaihi wa sallam kira y'a fɔ don min na kafiriw ye k'ale kɛra ala ka ciden ye dɔw ko yɛlɛko don dɔw ko fa de donn'a la dɔw ko k'a wololu ɲɛna de e kuma in faamu kira y'a fɔ don min na k'ale kɛra ciden ye nin bɛɛ de fɔra bon o bɛɛ tɛ ban dɔnni na o mais fo mɔgɔw k'a dɔn ko ni dɔnni kɔni tɛ tiɲɛ ye ou bien ni moriya kɔni tɛ tiɲɛ ye sisan man kan ka moriya sɔrɔ yen ou bien sisan man kan ka dɔnni sɔrɔ yen misu a jateminɛ kɛ e ka feerefɛn lankolon feerefɛn kolon e k'a bɔ dɔrɔn i k'a di diɲɛ bɛɛ ma a bɛ da o di kɛ kelen ma o a bɛ taa ko fila kɛ wa a tɛ taa ko fila kɛ ɔ ni moriya tun tɛ tiɲɛ ye ɛ an faw n'an baw an n'an mɔkɛw a n'an bɛnbakɔrɔw olu kun t'a kɛ fo ka se bi ma hali bi a bɛ ka kɛ o sisan kun kan ka sɔrɔ misu a jɔra dɛ o la mɔgɔw ka da la dɔnni ye tiɲɛ ye adamaden ala b'i dan k'i mago ɲɛ k'i bila ten mais a bila i kunna n'i mago sara don min na i tɛ se ka ɲɛ sɔrɔ a la dɛ mais n'i ye ko ɲɛɲini ka ɲɛ sɔrɔ a la n'o tiɲɛna don min na a dilanna yɔrɔ min i b'o yɔrɔ dɔn ou bien sababu min y'a dilan i b'o yɔrɔ dɔn n'o tɛ ala ma maa si da k'a y'i mago sa an adamaden ɲɔgɔnw an de bɛ ɲɔgɔn mago sa mais an de bɛ ɲɔgɔn mago fana dilan dɛ e kuma in faamu misu moriya ka daminɛ bi fo ka se diɲɛ wuli ma dɔnni tɛ tunu diɲɛ dugukolo kan parce que ala ko ko diɲɛ kulomaw kana peledu ko dɔnnibaw de don ni dɔnnibaw banna don o don diɲɛ tɛ si e kuma in faamu diɲɛ tɛ tile a tɛ si ala b'a ka dugukolo a b'a kuru i n'a fɔ dɛbɛn ka bɔ an da la e kuma in faamu bon mɔgɔ min dara la o dɔnni ye tiɲɛ ye i ma da la o dɔnni ye tiɲɛ ye f'i k'a dɔn ko k'a fɔ fɛn foyi tɛ se ka fɛn kɛ ala ta kɔfɛ ni dɔnni tɛ mais hali ala ye diɲɛ dilan ka bɔ a ka dɔnni de la an bɛ diɲɛ kɔnɔ misu jɔn kelen bɛ yen n'a bɛ se k'a nacogo fɔ a tɛ yen mais e de y'i yɛrɛ da e m'i yɛrɛ da ɔ dɔ tun bɛ gɛrɛbuya de la o ye jamana mara jumɛn de y'a kɛ dɔnni dɔnni o de y'a kɛ dɔ fana tun bɛ yen a tun ye jamana de mara mais ala sɔnna k'a bɔ jamana mara la k'a faga fantanya la mun fana de y'a kɛ n ma da ko la de y'a kɛ e kuma in faamu wa misu ni maa ko ko maa tɛ se ka maa kɛ fɛn ye oui e y'i fɛla de fɔ i ye min miiri i y'o fana de fɔ ni maa ma se ka maa kɛ fɛn ye maa tɛ se ka maa kɛ fɛn ye est-ce que maa bɛ baara kɛ maa ye maa tɛ baara kɛ maa ye donc misu moriya k'a daminɛ bi fo ka se diɲɛ wuli ma a bɛ kɛ ne bɛ yan bi ko tile kelen mori diɲɛ wagati wɛrɛ mori wɛrɛ fana bɛ na min t'an fana ye i n'a fɔ anw ko na min kɔ mais moriya kɔni de kɛra dalu de kɛra ka jamana in sigi min sɔnna o o ye tiɲɛ ye min ma sɔn o ye tiɲɛ ye dalu de kɛra kɔni ka kɛlɛ kɛ jamana in na pour que se ka sɔrɔ mali ka kɛ mali ye jumɛn de y'a kɛ dalu mais dalu jumɛn de y'a kɛ a finman n'a jɛman de y'a kɛ e kuma in faamu dalilu sugu bɛɛ de kɛra ka kɛlɛ kɛ o de kama toujours n b'a fɔ mɔgɔw ɲɛna n b'a fɔ bɛɛ ka ale ni yɛrɛ turu kala ne dɔnni ɲuman kalan juguman fitinin fara kan ne juguman kalan ɲuman fitinin fara kan parce que ko ɲuman tɛ taa ni juguman t'a la juguman fana tɛ taa ni ɲuman t'a la donc monsieur ala ye jamana in da ka kɛ dɔnniba jamana ye mali kɔnɔ ala ye minnu d'an ma an k'an wasa don u la sali ala mahamadu salim eh, hali bi an b'aw fo an ni professeur amidu so de bɛ ɲɔgɔn fɛ tile kelen mori eh, tile kelen mori min n'a ye diɲɛ yaala an bɛ don min na i ko bi a sigiyɔrɔ bɛnna mali ma Ee ka aw maa mago dilan aw kɛra diɲɛ fan o fan numéro filɛ nin minnu bɛ ka défiler aw ka écran duguma a bɛ se ka weleli kɛ sanga a n'a ka waati bɛɛ lajɛlen walima a bɛ message vocal bila an minnu bɛ k'an lajɛ mali kɔnɔ walima minnu bɛ k'an lajɛ mali kɔ kan ee professeur baro ka di nka kow ye wagati la kow ye nka sani an ka baro wuli ee dɔnni mɔgɔw b'a fɔ dɔnni dɔnni dɔn ya bɛɛ bakuruba la nka moriya yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la e yɛrɛ bɛ se ka mun fɔ anw ye sabula tile kelen mori a i bɛ fɛn dɔn mais ne t'a dɔn i b'a fɛ ka kuma moriya sugu i b'a fɛ ka ne ɲininka moriya sugu jumɛn na bɛ parce que maa caman bɛ bi olu bɛ a la nka a womisɛnnin caman bɛ yen sabula an ka barow caman na i bɛ fɛn caman fɔ n ye a kan dɔnkan de bɛ moriya la dɔnkan de b'a la mais dɔnkan min bɛ moriya la o dɔnkan dɔ ye n'i kɛra mori ye i ka ko dɔn ko min ma se fɔlɔ i ka ko dɔn ko min ma se fɔlɔ i tɛ ala ye dɛ i t'a kira ye dɛ maa tɛ fɛn ye n'a fɔ ala de mais kodɔnnaw u bɛ ko natɔ ye k'a sɔrɔ a ma se e kuma in faamu monsieur mɔgɔ dɔw bɛ yen n'olu y'i ye sisan nɔ n'i ye maa ɲɛnama ye olu b'a dɔn k'a sɔrɔ u ma deli k'i ye ni bi tɛ dɔw bɛ yen n'u y'i ye n'i ye maa lankolon ye i b'i dɔn k'a sɔrɔ i m'a fɔ dɔw bɛ yen n'u y'i ye n'i ye alamɔgɔ ye n'i bɛ seli olu b'a dɔn ko nin ye alamɔgɔ ye k'a sɔrɔ a ma deli ka ɲɔgɔn ye n'o don tɛ dɔ bɛ yen n'i ye jɛnɛyakɛlaba ye n'a tigi y'i ɲɛda ye a b'a dɔn nin ye jɛnɛyakɛlaba ye k'a sɔrɔ ka ala k'a da a ma deli ka ɲɔgɔn ye mais mun de y'a kɛ dɔnni bon dɔnnikɛla n'i ma ɲɛ i bɛ don dɔnni na ko dɔ kalan ko min bɛ ko dɔ ye k'a sɔrɔ a ma se e kuma in faamu voilà nin ye dɔnni dɔnkan dɔ ye